Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubweretseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? The DC mwana owopsa kwambiri amene sindimawopa unyolo ndimangoima pa chilungamo ndipo unyolowo ndimaufunafunanso ukubwera pafupi ndi pafupi ndipo ndikamauona unyolo utatenga nthawi usakubwera funso nkumafunsa kuti kodi anthu ayamba kundiopa kapena chani ine ndizayimirira amalawi mopanda mantha na pakakhala nkhani ya chilungamo ine ndizapitirira kuima pa chilungamopo amalawi ambiri andiyimbira mafoni dzulo ah, after sona mwina ena simumayiziwa sona tikati sona ndi state of national address kusonyeza kuti mtsogoleri wa dziko amala- a- amayenera alankhule ku mtundu wa, wa amalawi uh, president wa dziko akamalankhula ku mtundu wa amalawi uh, address yokhayo imatchedwa kuti sona choncho dzulo ku lilongwe kunali sona ndipo kunali zochitika zambiri makaka a zipani osiyanasiyana pena kumazifunsa kuti koma inu ndalama anthu afika nazo posavuka chonchi kodi amenewawa cholinga chawo nchani awa sazazilirira ndalama zawo awa kuyigwira nsaluyo kuyiona kungoyichapa kamodzi nsalu yasuluka kodi 2025 as we go towards the election tiona zinthu choncho amalawi after the sona andiyimbira ambirimbiri uh, kuti afunse kuti kodi sona iyayenda bwanji chifukwa kukunenedwa zambiri nde mamawa uno popeza anthu ambiri amanditenga ine kuti ndine wamadrama ndine wapachikamwa Ndine munthu amene sindimafunira atsogoleri a dziko lino zabwino. Ine zambiri sindinena, koma tiyeni tonse tingoyimba mafoni, tiyimbe foni tonse tili limodzi, muzimva, muzimvere nokha Amalawi. Ndipepese kuti mwina mbali yayinayo simumva, komabe ine ndizikuwuzani zimene akunena munthu pa fonipo chifukwa imeneyi timafuna izikhala evidence based based on what the people are talking on the ground sindimangofuna zongopeka ineyo sindimafuna zopeka ndimafuna amalawi ndikamakuwuzani nkhani ndizikuwuzani nkhani zeni zeni osangokhala zopeka ayi choncho andikuthokozeni aMalawi nonse amene mwandiyimbira mafoni kuti mudziwe kodi za SONA zizayenda bwanji akunena kuti ati a president achita deliver ati anali yakupanga akuluakulu anali akutumbula anali ali mu theater nde apanga surgery chaka choyamba surgery chaka chachiwiri surgery chaka chachitatu surgery chaka cha foro panopa a- akwanisano mu chaka cha 5 chinde achita deliver chonchi apa tagwirani choncho aMalawi tipite apa pa Chitipa Wenya ah, timuyimbire ah, wamkulu wa khonsolo wa kumeneko chifukwa mu SONA muja anenamo kunena kuti ati kumenekoko kuli rural growth center imene akufuna kuti ikamakwana 2030 kapena mkatikati nanga si akuoneka ngati azisankhiratu abwanawa kuti ndi amene ati apambane zisankho atapambana ine sindingadabwe chifukwa adzakhala kuti abera icho ndiye chilungamo chake timuimbire wamkulu wa khonsolo wa kumeneko waku Chitipa kumenetu kunachokatu eh akuluakulu awiri kuchita kutsatirana wamkulu wa MP wa kumeneko Werani Chilenga komanso ndi anzawo ah, amenenso anali aminista kalekalero inu mukuwadziwa inuyo anabwera ku parliament Mm, a- alo Eh, abwana muli bwino yayi ndili bwino ine ndine Bon Kalindo sindimazibisa iyayi president wa anthu osauka kuno ku Malawi e, tili ndi aMalawi ochuluka amene akufuna atsatire a, kapena amve kuchokera kwa inu ngati wamkulu wa khonsolo wa kumeneko ku Chitipa ati mu SONA muja amvamo za kuti ku Wenya kuli rural growth center komanso kuti kwamangidwa ADMARC anthu akugula chimanga kumeneko ndiye timangofuna timve kuti kodi inuyo za SONA-zi mwazimva bwanji malinga ndi zimene ananena za kwanuko ee kulibeko china chilichonse Ah, ah. kunabweratu a Kezzie Mkandawiretu Eh, ndi a- ndi a- a Werani Chilenga awa anali a DPP alowa mu chi- ku MCP-wa atitu kumeneko kwatukuka kwambiritu Ah, ah. ulunsiwu Ii, anayambiratu kumenekotu a president anayambirira Chitipa kulibe china chilichonse Ii, are you serious koma dziko la malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri mmene amalankhuliratu paja mukumuziwa iyeyo akachigwira chizungu amakhangati anachita kubadwa nacho cha america bambo ndiye kunali kuchiswa chizungu inu mufuna mutiuze kuti kwa Werani kwa Werani chilenga komanso a- kume- kulibe kanthu kwa a Kezzie Ii, akuti pakali pano olo olo misewu ya kumeneko ati anthu ena akuchita kusirira kuti achoke ku tanzania azikakhala kumeneko Ah, iya popeza amalawi azimvera okha iya tikuthokozeni kwambiri ndi mmenetu amalawi zikuyendera za SONA izi ndakuyambatu chabe e, ndiye tipite apa pa karonga chifukwa ndiye karonga ndiyetu ayinenatu kuti koma ndiye kwatukukatu eh? ah, tagwira ndi nyo halo eh, mr lighton mangochi ine nzanu Bon Kalindo ndikungofuna ndifunse za SONA yi mmene anenera president kuti kumeneko ndiye ayi chitukuko nchosayamba ati masekondari misewu sewu ochoka kukaronga kukafika ku mzuzu zili bwanji kumeneko eh? ayi inu a Lighton musakhale mukudana ndi chakwera inu ha nsewu kulibe olo mu Chiwetamu oh, nanga masekondale ha olo kukafika ku Songwe Ii, inu mra ofesi akanena kuti ija ikhala ikhala yoopsa kwambiri yoposa saidi ya tanzania ija mpakana lero Mm-mm. iyayi road block yoyika yoyika mtengo ayi amva nadya amalawi akuzimvera okha amalawitu ndi imeneyo nkhani ya SONA apapa mwansangasanga tipite ku rumphi west tikakumane ndi honorable mkandawire hey, ana, a- m- ananenanso mmene mujamu kunena kuti ati kwamangidwa health center ime- imatchedwa kuti kam- Kamphenda health center ati ili nnimo chale koma Rumphi ndiyodala kwambiri eh? ukuso kwa a Kamlepo Kalua kumumangekoso misewu paja anthu amavutika kwambiri kupita kumulomo uku kum- ku Mlowe kani eh, halo bwana Kandawire muli bwino ine ndi Bon Kalindo inde onabo eh? ti ndi amalawi ochuluka akungofuna amvese bwinobwino za sona ija ati kwanuku ati ndiye kwatukuka Fe- first health center in Malawi yokhala ndipo mochale pompo waiting room eh, komanso masekondale siku- ndikutapa kutaya tatiuzeni zakumeneko zili bwanji eh Kamphenda eh Ah, ndikachinyumba ka red cross komangidwa ndi oh, serious anamanga ndi makatoni sono health center ili pati sinayambike Uh uh. Uh uh. Mm-mm. OPD. F- Foundation level. Nanga miseu. Uh, aikatala 1.5 kilometers. Ii, koma not 18 kilometers ayi onabo zakuchedesezi tingochedwa nazo zimenezi munaka malawi akuzimvera e, ndiye mwina mwansangasanga tithamange tipite pa Phalombe halo halo e, bwana kumeneko ndi ku Phalombe eti e, tikusatira za sona ya dzulo ya Chakwerayi ati kumeneko kwamangidwa nyumba 28 za apolisi kodi zili chapatipati pa trading center paja polisi siili pa trading center pa ukamapita ku Mpasaku zili, zili pati nyumbazo mutijambulire kulibeko olo imodzi apolisi akumagona mmakantini paja pa Phalombe pali nyumba zakalekale za amwenye anazisiya achina Jusabu Ah, inu timukunamatu wamkulu wakhazo ee ayi zikomo kwambiri amalawi azimvera okha Ah, inu tatiyeni tipite kuli ku Mulanje tingopita pa Limbuli apa akuti a- akuti kumeneku ku Mulanje ku Limbuli kwati kuli magesi kwa Gawani kwa Manyamba ku Sukasanje komanso msewu okatulukira ku Chiringa ndi pholipholi halo o mwina tilankhule tilankhule ndi a- a Chida kumene kwa onabo Chida halo Eh, bwana Chida, tikuthokozeni kwambiri munagwiratu ntchito nthawi ija kunapangidwa Cyclone Freddy. Munathandiza anthu kwambiri. Hey, eh, amalawi ali ndi chidwi akufuna aziwe za ku za kumulanje kumakamaka kusuka sanje um, uh, komanso kwa manyamba kwa gawani kuti kodi kodi zili bwanji kumene kumbali ya chitukuko ati wachita deliver chakwera eti ati mumvu anthu amvotera iye ati anthu akumamulirira akumakhala ndi magulu magulu kumalira kuti abale inu chakwera akuchedwesa zisankho tikumufuna ndi kuli bwanji kumeneko eh? oh msewu anayendera chilima malemu chilima uja pakana lero mwakhala miyala yokhayokha palibe zachitika nanga magesi Ii, inu magesi ana- anapita nthawi ya cyclone freddy Mm-mm. kulibe magesi kwa manyamba kusuka sanje Ii, ndi anthu akumayenda bwanji kupita ku chiringa Ii, koma abale atsogoleri athu atsogoleri athu ali ndi nsambi iyayi ndakutha ndakuthokozani kwambiri chifukwa tayimba mafoni olo ku nsanje nayimbanso ah, kumenekonso amanena kuti ati ali ndi nyumba za apolisi ku malaka ku nsanje boma ati kumeneko kulibeko apolisi akuzunzika kwambiri ena akumangogona mu galimoto pa station pompo eh chimozimoziso kumangochi kumangochi kundeyi mavuto okhaokha nsewu uwu wa makanjirawu akungolengeza taonanso zithunzi mwina video ija akumanena kuti ati ati aminista ena ozitcha mwa matama ama- amanena kuti ati ayamba kumanga mabridge kulibeko bridge olo imodzi eh vuto la amalawi ndi limene iyayi zikomo zikomo apo amalawi mwazimvera nokha vuto la andale akuno ndi kunama vuto lake ndi kuba akanakhala kuti zimatheka kuti ziko mumakhoza kulipinyolisa kapena kuabwereka anthu ena kuti ayendese olo kungoligulisa kumene dziko la malawi linayenera ligulisidwe chifukwa zimene ndaona ine mu sona ija munthu uja wangolemberedwa akangoyimba mafoni ali koma ndiyetu tiye tiyambe chitipa karonga tizisika pakana tikafike ku nsanje zonse zonama zokha zokha zonama ndi dziko lomvesa chisoni kwambiri Ah, apapa mukhoza kuona amalawi kunena kuti utsogoleri tilibe tikanakhala kuti tili ndi atsogoleri enieni amene amakonda anthu awo bwezi pano akumapanga zimene anthu akukumana nazo m'malawi muno anthu akuzunzika kwambiri kupatula zonse zimene tazinena apa nkhani ya zachipatala ya misewu nkhani ya maadimaki koma malawi akuzunzika kopsa ku malawi kunoko kulibeko chiliko ndipo zinthu zingonkerabe nazikwerakwerabe kwacha ndi ikupita ndikumangogwa daily ndi awa akumalengeza za mafuta mafuta okuti sanabwere kusonyeza kuti anthu awa apanika kwambiri anthu awa akungofuna voti zili ndi inu amalawi kuti mukavotere munthu amene mutu wace siwukuyenda bwino akungosokonekera zolankhula uyu ndi yemwe anakhazikisa commission of inquiry miyezi yapitayo ndipo anachita kupereka directive kunena kuti commission of inquiry yatuluka tiye tisiye nkhani imeneyi tisamakambenso iyayi ineyo my record is clean ndi yemweyoso akunenanso zulo kunena kuti sakuziwa chimene chinachitika nzodabwitsatu kuti tili ndi president amene samaziwa nthawi zonse akamanena amanena kuti samaziwa ine ndikanakondwa kunena kuti aja achipiku akanapitirirabe kukhala m'malawi muno kuti ziko ili la malawi lino tilisiye aziyendesa akuchipiku tingolipikulisa kuchipikuko chifukwa akuchipiku ndi amene amaziwa kupikulisa zinthu akanangopikulisa achipiku kulipikulisa zikoli kapena ku parliament ko tingopita a tipemphe maiko ena azililamulira zikoli so kairo tili ndi ma, ma member of parliament including ma ministers makape okhaokha amene amangoyima nawombera m'manja ine ndimakondwa kwambiri munthu akamanena chilungamo ndimuthokoze uyu eh, mp wa ku wa ku Rumphi West amene iye ndiye waima pa chilungamo ndikumuuza president kuti palibe chimene chiliko ku north ku mungoziwa kuzunza anthu basi munkhatabe army kumamenya anthu mwakhala ngati si amalawi kuwathamangisa kumalo kwawo ana ndi ana akuzunzika ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri ndiye zili ndi inu amalawi pa 2025 pa septembala pano mukavotere zinthu izizi ngati purezidenti akutha kunama purezidentitu kuli bwanji anthu wamba kuli bwanji maministers chimene alowera anthu awawa ndi kuba basi kuona mmene angabere komanso tikamapita ku zisankho amene akabera ndikutha kuona pasikulo akumulengeza yemweyo kuti wawina koma amalawi osazalola osazalola olo mfuti itabwera paja mfuti zaphweka zingoyenda muzikwama angogawana za nyuwani osalola zimenezo olo kumangidwa kumangidwa kuphedwa kuphedwa koma tikazisiya izizizi zikupitirira chonchi tizaphetsa ana ziko ili silili bwino ndimadabwa anthu ena osusuka amayimbira m'manja kumanena kuti boma ndi lomweli ife sitisintha komatu sanadye chamamawa kwawo achoka opanda ndalama apitanso opanda ndalama ati kumayamikira kuti koma ndiyetu abale ife ndiye tapasidwa ndalama ndipo ine sinambe ndazionapo kumfunsa kuti akupasani ndalama zingati ali ndipo inu odyazaje atipasa 15,000 boli kalindo venisi mwana upya kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi southern africa